hakilina yirala mun ye a hakilina ye maliko kan tozuru mɛ ne ka bi hakilina bɛ boli an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw n'an k'u ma ko dɔgɔtɔrɔw ka baarabila kan n b'a fɛ ka kuma o kan bi mɛ n balimaw a ka ca la ne ka hakilina nin gɛrɛfu ko na ani mɔgɔ caman ta tɛ sira kelen fɛ mɛ n balimakɛ n balimamuso a diyara e ye o ko tɛ n balimakɛ n balimamuso a ma diya e ye n kan tɛ o ma Mankan cayalen de don, an bɛ dubaw kɛ k'a fɔ maa minnu ni tora ko k'a sababu kɛ ko dɔgɔtɔrɔw bɛ gɛrɛfu la, an bɛ dubaw k'u ye Ala ka yafa k'u ma, k'a f'u somɔgɔw ye u k'a ta ni Ala ye, ni Ala ka jɛn ye Ala bɛ yafa u ma, u k'a ta ni limaniya ye. O ko tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen, k'a fɔ maliyɛnw ye kumakan min cayalen don u da k'a fɔ dɔgɔtɔrɔw ye baara bila, an b'a fɔ dɔgɔtɔrɔw ye u ka sabali u ka segin u kɔ. mɛ ne tɛna dɔgɔtɔrɔw dɛmɛ nin deba na ne tɛna dɔgɔtɔrɔw n taara b'a fɔ tɔgɔ min na banabaatɔ minnu fatura ala ka hinɛ banabagatɔ somɔgɔw tan nin video na ne ka nin video nin n b'a fɛ ka kuma ka maliden bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba ni denmisɛn ni maakɔrɔba balimaw anw ne ko ko dɔgɔtɔrɔw ye baara bila a ma diya n ye tiɲɛ yɛrɛ la dɛ ko kɛra mɔgɔw ni tora a la an bɛ yafa deli kɛ Ala fɛ, Ala ka yafa u ma. Mais n balimaw, Togola b'a fɛ ka mun fɔ aw ye bi n'a a tɛna diya mɔgɔ caman ye, mais a diyanye ko tɛ, a bɛna diya mɔgɔw ye o fana ko tɛ. Anw ne ko jɔgɔtɔrɔw ye baara bila, mais Togola ko Mali jɔgɔtɔrɔw ma baara bila. Ɔn-ɔn. Maliyɛn denw yɛrɛ de ye baara bila parce que tuuru sera dɔgɔtɔrɔw ma bi, Degun yera kɛnɛ kan. O de y'a to an ko ko jɔgɔtɔrɔw ye baara bila. Jɔgɔtɔrɔw ma baara bila. O de la n ko an bɛ dugawu kɛ banabaatɔw ye Ala ka yafa u ka suw ma. A tɛ ko n bɛ ka jɔgɔtɔrɔw dɛmɛ. N balimaw, an ka ɲɔgɔn lamɛn. Togola b'a fɛ ka mun fɔ? Jɔgɔtɔrɔw ka baarabila, a ma daminɛ bi. A sera Bamakɔ bi de, a dɔnna bi. E réseaux sociaux fan bɛɛ sanfɛla falen don. Manifestation kɛra o don na. An b'a fɔ mɔgɔ minnu bɔra u bɛɛ ni ce u yɛrɛ ye fasoko la, bɛɛ ni ce i yɛrɛ ye. Mais adamadenw ka ŋaniyaw tɛ kelen ye quoi. O de kosɔn ne b'a fɔ a ka ca la kuma caman bɛ yen nɔ ne b'a fɔ mɔgɔw a bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ mais i bɛ taa ka segin ka na i bɛ n'i jɔ a kogo kɛrɛfɛ i tɛ se k'a lata quoi. N balimaw aw de ko ko Ala ka Mali jugu halaki, n b'a ɲini Ala fɛ k'a ɲini a kira fɛ, a k'a k'a ka kira yɛrɛ kosɔn n'o ye muhamadu ye walahi kisi ni nɛɛma b'a ye ala kana mali jugu halaki walahi ala kan'a kɛ ni ala ye mali jugu halaki mali jugu ni ala y'a halaki ji minɔgɔ tɛ sadi ji tɛ ji minɔgɔ bɔ maliyɛn la kuwa ne balimaw maliyɛnw mali jugu ye jɔni de ye Maliyɛndenw yɛrɛ de ye mali jugu ye balimakɛ balimamuso a kana k'i kɔnɔ ko ne ko ko maliyɛndenw de ye mali jugu ye modibo keyita mun tɛmɛna ala k'a dayɔrɔ suma ale n'a ka fanga n kan t'o ma i ka musa tarawele ale n'a ka guvɛrɛnɛman n kan t'olu ma olu tɛ faso jugu ye non alifa umaru konare tɛ faso jugu ye atete tɛ faso jugu ye Sanɔgɔ tɛ faso jugu ye jɔnkunda tɛ faso jugu ye ibeka tɛ faso jugu ye n balimakɛ n balimamuso e ni ne de ye faso jugu ye an ka ɲɔgɔn namɛn n bɛna a kun fɔ ni n ko maliyɛndenw de ye faso jugu ye kɔrɔ dɔ de b'a la maa tɛ kuma fɔ to n'i m'a fɔ a kun fɔ ne ka kuma n b'a fɔ ka da kun jumɛn kan dɔgɔtɔrɔw ka baarabila nin fatuli minnu kɛra a la mɔgɔw bɔra k'o fɔ dɔw yɛrɛ ko maa yɛrɛ t'a da dɔw yɛrɛ ko k'a sababu kɛ ko dɔgɔtɔrɔw ye baara bila mɛ ɛsike o daminɛna bi wa an ka ɲɔgɔn ɲininka o la ne delila k'a fɔ n ka interview la ka tɛmɛ an tan ke ka maliyɛn fara faralen to tan bɛɛ ko k'ale kelen fo ka dugukolo meleke dɔ bɛ fara mali ɲani kan foyi ti bɔ a la walahi an kana ɲɔgɔn nɛgɛn balimakɛw tuuru de bɛ jɔgɔtɔrɔw la bi o dimi sera e ma bi ala ka hinɛ i ka banabagatɔ la mɛ a dimi tɛmɛna dɔw de kan kunu ne ko jɔgɔtɔrɔw ma baara bila kɔrɔ jumɛn b'a la bamakɔ de gabriel ture point g o de ta dɔnnen don saya bɛ ka caya o la Mɛ balimakɛ n k'e ɲininka mali dugu bɛ yen nɔ n'i muso sadi i muso ka tin wilila n'i ma mototigi sɔrɔ teliya la walima sadi i ma nɛgɛsotigi kɛnɛman sɔrɔ teliya la i muso bɛ jigi sira la mali kɔnɔ mali kɔnɔ mali kɔnɔ dɔgɔtɔrɔw ye baara bila de wa e de ye baara bila balimakɛ balimamuso e ye mun fɔ i ye mun kɛ anw ne ko ko ka mali jugu halaki ni mali jugu halakila e de fɔlɔfɔlɔ de ye mali jugu ye bɛɛ ko ko ale kelen Balimaw se bɛ minnu ye an ka ɲɔgɔn ɲininka se bɛ minnu ye n'olu bɛ taa u ka banabaatɔw furakɛ kɔfɛ e ye jɔni kumakan mɛn n b'i ɲininka o la dɔgɔtɔrɔw ye baara bila wa ubiyɛn o tigi de ye baara bila dɔgɔtɔrɔw ma baara bila maliyɛndenw yɛrɛ de y'u ka baara bila i kan ka mun kɛ i m'o de kɛ i y'i ka baara de bila i ka kan ka kuma min na n'i ma kuma o de la i y'i ka baara de bila kuwa o de kosɔn depi a ko wulila sadi a kun man di ne ye ne ka kuma joona kuwa ne tun b'a fɛ n'a ko banna kuma min na hakilina ye min ye n bɛ bɔ k'o fɔ mɛ komi a mɛnna sen na a tɛ ka dabila togola fana ko a bɛ bɔ k'a hakilina fɔ balimaw balimakɛ balimamuso an kana jigin dɔgɔtɔrɔw la dɔgɔtɔrɔ ye jɔni de ye ivariyɛn don wa burukinabe maliyɛn aw ko dɔgɔtɔrɔw ye baara bila maliyɛnw de y'o ka baara bila maliyɛn de t'a ka kɛta si dɔn bilen degun sera niveau ma maliyɛn t'a ka kɛta si dɔn bilen quoi tɔɔrɔ tɛ mun kan o ko k'ale ti wuli ka tɔɔrɔti ka tɔɔrɔtigi ka kɛlɛ kɛ malima aw de ko ko n'i y'a mɛn ko a ye n dɛmɛ ka wara la k'a kun ci k'o b'a sɔrɔ k'a kunkolo de b'i bolo balimakɛ balimamuso n b'e ɲininka n'i y'a mɛn i b'i ka wara kun minɛ o tɛ bolo b'i kun ala ye minnu kɛ kunatɔ ye dun jɔnni b'o kala wara minɛ a bolo a ka wara kunkolo jɔnni de b'a minɛ a bolo ala ye maa mun kɛ kunatɔ ye e ko se b'e ye e kalalen don e b'i ka droit dɔn mun ka kan jamana fɛ ka wuli k'a ɲini e b'o dɔn mun b'i kɛrɛfɛ ni ale b'a ka droit dɔn ale t'a ka droit dɔn i kan ka mun k'a ye i kan ka mun fɔ a ye i kan ka mun yira a la mali ko la an ka ɲɔgɔn ɲininka o la e ko k'e kelen ne ko ne ko kelen bɛɛ ko ale kelen jamana bɛ taa ɲɛ cogo di malimaw n bɛ segin kɔfɛ dɔɔni mali kɔnɔ mali kɔnɔ san tɛmɛnen bɛɛ b'a kalama mali ka poroze fɔlɔfɔlɔ diɲɛ kɔnɔ sɛnɛ de don bɛɛ b'o kalama Mali ka sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmɔgɔ nana ni angɛrɛ kolon ye ka n'a di sɛnɛkɛlaw ma ka sɛnɛkɛlaw ka siman bɛɛ ta tiɲɛ ka furaji ko jiw kɛ k'an ka baganw bɛɛ faga jɔni kumana Mali kɔnɔ an ka ɲɔgɔn ɲininka o la bani Mali ko don wa walima yɛrɛ ko de de an bɛ ɲɔgɔn ɲininka o la o de la ne ko n ko dɔgɔtɔrɔw m'u ka baara bila maliyɛnw de y'u ka baara bila bɛɛ ko k'ale kelen maa si tɛ wuli ka maa si ka kɛlɛ kɛ malima ne bɔra k'a fɔ an ye sisan tout dernier la a ma mɛn fɔlɔ fulaw ni bamananw ka kɛlɛ la mali kɔnɔ mali kɔnɔ mali kɔnɔ an bɛ kidali ko la ko mali tilalen don kidali tilalen don ne ko an ka ɲinɛ o kɔ fɛn bɛ ka na mali kɔnɔ o ka jugu kidali ye an balima marakaw ka hakɛ to marakaw ni fulaw ye mun da ɲɔgɔn kan mali kɔnɔ o ma dogo maa si la jɔnni y'u dɛmɛ u ka kɛlɛ la jɔnni sigira ka kuma u ye u ka kɛlɛ la fulaw ni bamananw ta filɛ nin ye facebook sanfɛla falen don jinɛkan dama de la ko dɔgɔtɔrɔw ye baara bila gorijɛgɛninw ta facebook sanfɛla falen don la masinɛ fulaw ni bamananw bɛ ɲini ka ban ɲɔgɔn na faga la hali même u wulila ka bɔ bamakɔ ka taa kuma na hali sini foyi ma k'a la balimakɛ balimamuso i ye mun kɛ i ye mun fɔ i seko ye mun ye i bɛna mun kɛ o t'i ka baara dɔ ye wa balimakɛ balimamuso mali arimɛ a ye n lamɛn ne bɛ segin ka na dɔɔni dɔɔni de mali arimɛ mɔgɔ minnu bɛ ka faga kidali faantanden minnu ni bɛ ka tiɲɛ kidali nanpala militɛri cɛ tan ni seegin a y'o de fɔ an ye mun ka sara a ka ca n'o ye dɛ minnu sara yen nɔ bɔmu ekilatela ni maa fila de y'a la c'est-à-dire mɔgɔ minnu ye mɔgɔ fila de bɔra a la togola delila k'a fɔ a ka interview la ka tɛmɛ a militɛri kɛ a tun bɛ diɲɛ ɲɛfɛ de ye a t'a dɔn sadi ka fisabilila ɲini fo ka taa fɔ kuluba ibk nɔfɛ a bɛ se ka furakɛ cogo min na mali gouvernement y'a abandonné de tenue bɛ minnu kan na polisi militɛri aw ye mun kɛ a ye mun fɔ a ye mun kɛ faso ye o ye ka kɛlɛ o tɛ ka kɛlɛ i ye baara bila o bɛ ma baara bila de n balimakɛ n balimamuso e y'o to yen paseke e ye foyi ma se e ma e t'o ka kɛlɛ kɛ a ye dɔgɔtɔrɔw filɛ nin kɛlɛ min na nin ne ye ne ko dɔgɔtɔrɔw ma baara bila se bɛ minnu ye olu tɛ foyi bɔra la mali gouvernement ka maa ti furakɛ mali dɔgɔtɔrɔso la se bɛ fɛn o fɛn ye o bɛ wuli k'e ka kɛlɛ kɛ cogo di min ka kan ka wuli k'a kɛlɛ kɛ o ko k'ale ka sira t'a la parce que a ma s'ale ma n bɛ segin kɔfɛ dɔɔni malitɛli da mɔgɔw ka yɔrɔ cili manifestation min kɛra la a ma dogo maa si la olu ye diɲɛ fan bɛɛ kɛ mankan ye ko parce que k'u tɔɲɔna n m'a fɔ a ma tɔɲɔ a tɔɲɔna ne yɛrɛ togola ye video k'a kan ka tila k'a soutenir mɛ mali ka taga ɲɛ ko ne ko a ma nɔgɔ mɔgɔw b'a kuma caya mɛ esike a bɛ taa ɲɛ an ka ɲɔgɔn ɲininka o la dɔw ko wa ye k'a bɛ taa ɲɛ i bi nana kun i b'a fɔ ne ɲɛna ko n'i ye dunun kan diyalen ko n'a faratɔ tɛ k'a bilatɔ de dɔw b'o fɔ k'i b'a sɔrɔ a setɔ don a jɔ la a ma daminɛ yɛrɛ fɔlɔ walahi mali ko ma daminɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ minnu ka yɔrɔ fɔlɔ de cira arayida la malitɛli da mɔgɔw esike olu y'a dɔn ko fiɲɛ wulila suguba mɔgɔw m'a dɔn ko fiɲɛ wulila yɛrɛ c'est vrai n'u jo t'a la a bɛ sigi ka kuma de a bɛ kuma ni mali gouvernement ye c'est à dire ka u lafaamuya minnu ka yɔrɔ cila pour que u dusu bɛ se ka da cogo min na ka solution ɲini a la bɛɛ ka hakɛ ka d'i ma aw ma kuma olu ta nana ci fana olu wulila o kulo la minnu fana bɛ sugu kɔnɔ olu t'a dɔn ko fiɲɛ wulila yɛrɛ parce que tour ma se olu ma maa si tɛ maa si ka kɛlɛ kɛ mali kɔnɔ bɛɛ ko k'ale kelen bɛɛ ko k'ale ka kɛ tɔgɔtigi ye bɛɛ ko ale ka kɛ waritigi ye bɛɛ ko ale ka kɛ kunba ye bɛɛ ko k'a bi kodɔn fana mali kɔnɔ aw de ko ko dɔgɔtɔrɔw ye baara bila dɔgɔtɔrɔw ye baara bila ne ye fantan ye se tɛ ne ye minnu ka mɔgɔw sara walahi fantanw de se t'u ye sinɔn u tun bɛ taa u ka mɔgɔw furakɛ kɔfɛ mɛ ne bɛ ala deli ala ka yafa u ka suw ma k'u dayɔrɔ suma mɛ yanni bi de ka se mali ka banabaatɔ fantandenw ka sa fu n'a kɛlɛ kan ka kɛ kabi bi ma se de mɛ e ko e ti kuma ne ko ne ti kuma ko sadi fanga mana mun kɛ o y'o kɛlen de ye kuwa ni o kɛra kuma min na e bɛ wuli kule la ne bɛ wuli kule la esike o bɛ fɛn ɲɛ wa don o don a t'o kuma fɔ de ko ni n kun y'a dɔn k'o b'a sɔrɔ a kuma tɛmɛna wa c'est trop tard a t'o de fɔ donc dɔgɔtɔrɔw ka baara bila an b'a ɲini dɔgɔtɔrɔw fɛ u k'a kɛ ala kama kira kama sadi u kana mɔgɔ lamɛn u ka segin u kɔ u ka segin u kɔ u ka faso ka hinɛ lajɛ u ka badenya lajɛ mali kɔnɔ a ko ko mali ye faso sadi badenya ni bɛn jamana ye u k'a k'o kama u ka segin kɔ hali ni jamanatigi n'a ka gouvernement ma u ka hakɛ d'u ma u ka segin u kɔ dɔɔni pour que mɔgɔ sata dɔɔni ka se ka bɔ a la mais n b'a fɔ maliyɛn denw ye minnu ko ko dɔgɔtɔrɔw jo t'a la ou bien ko dɔgɔtɔrɔw jo b'a la o si ko tɛ dɛ anw de fɔlɔfɔlɔ de y'an ka baara bila anw kan ka mun kɛ mun kɛlɛ kan ka kɛ waati min na an banna k'o kɛlɛ kɛ mali dan tɛ bamakɔ ye dɛ maliyɛn denw k'o bila u kun na nin gɛlɛya nin bɛ mali kɔnɔ a ka ca san kɛmɛ ye walahi dɔgɔtɔrɔ ko dɔgɔtɔrɔ adamaden ka sa fu i balima dalen ɲɛna ta ma mɛnɛ sisi ma bɔ mali kɔnɔ o ma daminɛ bi o parce que an ko ko dɔgɔtɔrɔw de bi mɔgɔ dalen ye a bi sa olu ɲɛna k'u b'a fɔ k'u bi grève la o ma daminɛ bi a sera bamakɔ bi de mais mali dan tɛ bamakɔ ye f'an k'o de bila an kun na mali dan tɛ bamakɔ ye a bi mali kɔnɔ bi a ka ca san kɛmɛ ye mais jɔnni bɛ ka kuma maa si tant que n'a dimi ma yɛlɛ mun kan mɔgɔ si tɛ kuma aw ko ko jamana ka taa ɲɛ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ minnu kalalen don a y'olu ɲininka o dugukolo tɛ yen diɲɛ jamana si tɛ yen nɔ ko n'u ma bɛn ko ala bɛ hɛrɛ k'u ye o tɛ yen ne ye kunfin ye e ye kunfin ye mais kalanbagaw ɲininka a la ba o de la n y'a fɔ ka tɛmɛ n ko mali ka dubabu fu n ko nafa foyi de t'a la dubabu bɛ kɛ ka mun dafa en tant que ni maliyɛn denw ma jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka hakilinaw kɛ kelen ye hasidiya ni ɲɛngoya dabila dubabu tɛ foyi de ɲa togola de ko ten nin y'aw ka interview ye k'o fɔ maliyɛn denw ye ko anw fɔlɔ de y'an ka baara bila an kan ka mun kɛ an b'o de kɛ an kan ka mun fɔ an b'o de fɔ o de ye dɛguw bonya ka se bi ma donc bi de t'a furakɛ don de ye bi ye sigi ka kuma don de ye n'an sigira ka kuma a kan ka furakɛ cogo min na an b'o dayira ɲɔgɔn na wa togola ko asalamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatuhu